jɔ ye jama ma jɔ ye jama ma an bɛ foli di mɔgɔ mɔgɔ sera ka sen ta ka se yan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di nabaga bɛɛ lajɛlen ma denfa ani denba ani an ka mɔgɔba sɛnɛmani min bɛ kɛnɛ kan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a lase olu bɛɛ lajɛlen ma bawo manden sanda ko ko Weleli ye ci a laminɛli ye ci o rɔ min nana an laminɛ an tɛ sɛgɛn olu foli la o la ka foli di n karamɔgɔkɛ ma ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ da Modi Samakɛ ko cogoya ma ni o bɔra yen dakun min bɛ ne bolo k'a lase lamɛnbagaw ma diɲɛ ko o ko dɔ de b'a kɛ ni ko min kɛra o ka kan ka fɔ o rɔ ko ni manden sanda ko ko ni min mana kɛ ko k'o fɔ min mana fɔ ko k'o fana kɛ o rɔ o bolo ma n ko sankunbɛn san biwolonfila ɲagaɲaga an y'a kanu an sera ka baara min kɛ an se bɛrɛ la ani an fanga bɛrɛ la o ta k'o lase lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma o rɔ an bɛ o kɛnɛ de kan de n bɛna na n ko sekoya makafo tonko ni a foroba kalatigi ye ne ye ni ala sɔnna ko min tɛmɛna a ɲɛmisɛnnin n'a ɲɛkunbaba n bɛn'o ta k'o lase lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma n bɛna na kuma dakun dama dama dɔ de kan an sera ka baara min kɛ kalanko sira fɛ n bɛna na o ɲɛfɔ an sera ka baara min kɛ sɛrɛdeyali sira fɛ ka ɲɛfɔli k'o kan an sera ka baara min kɛ lajɛnsɛnni sira kan ka ɲɛfɔli k'o kan an sera ka baara kɛ dalaminɛli sira kan ka o bɛɛ lajɛlen k'o lase lamɛnbagaw ma n ko sekoya makafo tonko a sigi ni sisan cɛ a bɛ bɛn san duuru ma o rɔ san duuru nin kɔnɔ an sera ka ko min kɛ nin ye olu ye dantigɛli ye kalan dakun lajɛnsɛnni dakun ka o n'a ɲɔgɔn dɔw o rɔ kalan dakun na an ye mɔgɔlu kalan an bɛ mɔgɔw kalan dakun caman na o rɔ an bɛ mɔgɔw kalan bamakɔ ni a lamini bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ mɔgɔ caman b'a kalama k'a fɔ hali duguso misɛnnin ninnu an bɛ to ka karamɔgɔ bila ka taa olu la tuma dɔw la o rɔ bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan kalanta caman bɛ yan baaraɲɔgɔnya bɛ an n'olu cɛ

o sira fɛ kalanden kɛmɛ fila ani kalanden bi seegin o b'an bolo kalanden kɛmɛ fila ni kalanden bi seegin o b'an bolo karanta duuru kɔnɔ karanta duuru o bɛ o sɔrɔ o kɔnɔ nin waati in na o o sira fɛ n y'a jira k'a fɔ baaraɲɔgɔnya bɛ an ni karanta dɔw cɛ n'o ye ekɔliso bɔnɛ ɲɔgɔnmaw ye o karantaw la karanta duuru baaraɲɔgɔnya bɛ an n'olu cɛ n'o ye partenariat ye u bɛ u ka kalandenw bila nko sagoya la walanda ka taga di olu ma o kalanyɔrɔ duuru baaraɲɔgɔnya bɛ an n'o cɛ Ɛɛ karanta bajulaka fila b'o la n'o ye fondamental ye ani karantaba fila n'o ye lycée ye ale ni jabada kelen o sira fɛ madrasaso seyidu suwada kalanden bi wɔɔrɔ ani kelen o b'o kɔnɔ karanbon saba kɔnɔ Madrasaso seyidu suwada olu y'u ka kalanyɔrɔ bila an sagoya la o bɛ san fila bɔ bi o kɔfɛ madrasaso ibrahima o kalanden bi wolonwula ani duuru b'o kɔnɔ karanbon saba kɔnɔ o bɛ an bolo nin waati in na an bɛ taga la lakaranni kɛ olu fana kɔnɔ karantaba sɛki mohamɛdi lamini jara n'o ye lycée ye kalanden kɛmɛ ani bi wolonwula b'o kɔnɔ kalanden kɛmɛ ani bi wolonwula b'o kɔnɔ karanbon saba kɔnɔ n'o bɔra yen jabada kelen o b'an bolo n'o ye jabada mara ni bɛrɛbɛrɛli lɔnda FSAP Ni ale ye faculté des sciences administratives et politiques ni a filɛ nin ye badalabugu kulu sanfɛ mhm. an bɛ lakaranni baaraɲɔgɔnya bɛ an n'olu cɛ mhm. nko donna yen mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ bi duuru bɛ kalan na o kɔnɔ mhm. gurupu fila la n'o ye kulu fila ye wasa wasa wasa ala ka wasa
Ko kalanden minnu y'an bolo baaraɲɔgɔnya sira fɛ n'i y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn kalanden kɛmɛ naani ani kalanden bi duuru ani wɔɔrɔ jate ma wasa wasa wasa ala k'an wasa lakɔgɔli dakun i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na ko ko n'a bɛ ka kɛ mhm. fo mɔgɔw de sekoya ka to ka ma ka fɔ a kɔnɔ i n'a fɔ tɔn yɛrɛ tɔgɔ ye o ye cogoya min na Ko n ko sekoya makafo tongo le réseau de renforcement des capacités en n ko o rɔ sekoya min bɛ mɔgɔw la ka dɔ fara a kan sabu bɛ se ka u yɛrɛ tɔnɔ sɔrɔ cogoya min na o rɔ lakɔgɔli sira fɛ eh, san o san lakɔgɔli ɲɛwalaw bɛ an bolo an bɛ bɔ ka lakɔgɔli kɛ olu kan o rɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi san duuru baara kɔfɛ an sera ka mɔgɔ kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi wɔɔrɔ ni saba an sera k'o lakɔgɔ ko lakɔgɔbagatɔ kɛmɛ ani bi duuru walifaya la n'o ye entrepreneuriat social ye entrepreneuriat an sera k'o walifaya la an sera k'o kɛ mɔgɔ kɛmɛ ani bi duuru lakɔgɔla o sira fɛ lakɔgɔbagatɔ bi wɔɔrɔ ani wolonwula Dɛ walifaya la an sera k'o fana lakɔgɔ nin san duuru in kɔnɔ o rɔ lakɔgɔbagatɔ kɛmɛ fila ani bi naani ani kelen an sera k'o lakɔgɔ sisɛlamara la mɔgɔ caman bɛ yen bi mhm. eh, n ko sekoya ma ko sira fɛ min bɛ ka se ka a yɛrɛ musaka sɔrɔ a yɛrɛ ye sisɛlamara lɔnniya la o lakɔgɔliw kɛra caman bɛ ka o tɔnɔ bɔ bi hakili la jamana mago bɛ dakun min na kosɛbɛ o ye nin yɔrɔ de ye ɔ n'a fɔra o la ko n ko sekoya makafo tongo k'a sera ka mɔgɔ kɛmɛ fila ani mɔgɔ bi naani ni kelen k'o lakɔgɔ o dakun na i b'a dɔn k'a fɔ ko n ko san bi wolonwula ko kobaw kɛra a kɔnɔ kosɛbɛ ni an bɔra yen lakɔgɔbagatɔ kɛmɛ ani mugan ani fila an sera k'o lakɔgɔ didennamara la n'o a bɛ fɔ o ma tɔw kan na ko apiculture apiculture mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ mugan ani fila an sera k'o kɛ didennamarala ye ka diden minɛ k'a bila i pɔsi kɔnɔ ka yala n'a ye a ka tila ka nɔnɔ bɔ k'a d'i ma an an sera k'o mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ mugan ani fila o sera k'a lakɔgɔ da N'o bɔra yen lakɔgɔbagatɔ mugan ani segin an sera k'o lakɔgɔ jugusa la n'o ye chimie ye bawo tuma caman mɔgɔ caman bɛ n ko ye la k'a fɔ ko n ko ye farafin basibɔ ale ni dɔfɔ ɲɛfɔ dɔrɔn de o rɔ jugusa o de ye chimie ye an ye mɔgɔ mugan ani segin lakɔgɔ o la N'o bɔra yen lakɔgɔbagatɔ mugan ani kelen an y'o lakɔgɔ teleba la ni ale bɛ wele tɔw kan na ko ordinateur an bɛ diɲɛ min kɔnɔ nin waati in na ɲɛnamaya tɛ se ka ɲa ale kɔ bilen ale kɛra ɲakɔbali ye baw an bɛ tile ka baara fɛn fɛn kɛ tile kɔnɔ a caman bɛ tɛmɛ ale sira fɛ o rɔ mɔgɔ mugan ani kelen an y'o lakɔgɔ telebaya sira fɛ N'o bɔra lakɔgɔbagatɔ kɛmɛ fila ani bi saba ani kelen an y'o lakɔgɔ ŋanaya la olu bɛ kɛ ŋanaya o de ye leadership ye bawo n'i y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔ yan nin waati in na o ko gɛlɛya b'an na kosɛbɛ o rɔ an ye mɔgɔ kɛmɛ fila ani bi saba ni kelen o sera ka kɛ ŋana ye nin waati in na o kɔrɔ b'a jira ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka koba kɛ u yɛrɛ nin waati in na n'o bɔra yen lakɔgɔbagatɔ bi saba ni kɔnɔntɔn mhm. an sera k'o lakɔgɔ mhm. kamasere ani kangɛ la n'o ye n'ko kalan yɛrɛ bajuba ye n'a y'a mɛn i ye n'ko karamɔgɔ ye walima i ye n'ko ŋana ye f'a ka sɔrɔ i bɛ kamasere ni kangɛ de dɔn an ka karamɔgɔ bɔnɛ ɲɔgɔnmaw la ani mɔgɔ gɛrɛw la mɔgɔ bi saba ani kɔnɔntɔn o lakɔgɔra o sira fɛ ni o bɔra yen lakɔgɔbagatɔ tan ani wolonfila an sera ko o lakɔgɔ karo tɛmɛnen kɔrɔ bayɛlɛmali la bawo ala ye fɛn min di an ma sunkun kɔnɔ fɔ an ka se k' olu tɔnɔbɔ k' olu k'an sago ye N'a y'a lakɔlɔsi nin waati in na ni mɔgɔ min sera Sibi hali Sibi faliw tɛ sɔn mangoro la bilen ala n'a caya ma nka ka se ka mɔgɔw lakɔgɔ ko mangoro nin bayɛlɛma mangoro tɛ sɔrɔ tuma min na mɔgɔw ka se ka mangoro ko mago ɲa o de bɛ wele ko bayɛlɛmali mɔgɔ tan ni wolonfila o lakɔgɔra o sira fɛ lakɔgɔbagatɔ tan ani kelen an y'o lakɔgɔ makɔrɔnkɔrɔnin jogoyali la n'o ye fɛngɛ ye ekonomi la gestion morale de l'économie an sera k'o lakɔgɔ la bawo an y'a lakɔlɔsi an ka jamana kɔnɔ yan mɔgɔ bɛ nafolo sɔrɔ a bɛ tila ka tiɲɛ i bolo mɔgɔw b'a fɔ ko danga don walima ko nɔntɔn de b'i kɔ nka an b'a ye k'a fɔ ko lɔnni dɔgɔya de b'a kɛ jogo dɔw de bɛ yen n'olu dafar'i la i ka ko bɛɛ lajɛlen a bɛ sabati ni o dakun bɔra yen lakɔgɔli ninnu bɛɛ lajɛlen olu kɛra bamakɔ n'a a lamini na mali somisɛn caman kɔnɔ ni o bɔra yen an bɛ karamɔgɔ ka karamɔgɔw bila ka taga lakaranni kɛ somisɛn ninnu fana la ka bɔ bamakɔ yan ni mɔgɔ minnu mako jɔra karamɔgɔw la u ka dugu la an bɛ karamɔgɔ bila ka taga olu la u ka taga lakaranni kɛ waati kɔrɔ ka tila ka segin ka na an ye olu caman kɛ ni o bɔra yen walalabɔlu n'o ye examen ye ni an ye eh, mɔgɔw kalan fɔ a ka dɔn karisa ni karisa olu bɛ kabe jumɛn na n'o ye niveau ye an ye walalabɔ kɛ ka se ka mɔgɔw ko olu kabe jateminɛ o fɛ walalabɔ olu olu kɛra bamakɔ dɔw kɛra wasolon ani bamakɔ n'a lamini fan caman dɔ kɛra baginda hali kalo tɛmɛnen walalabɔ kɛra o yɔrɔ ninnu caman na walalabɔ min kɛra bamakɔ mɔgɔ bi saba ani segin sɔrɔla o la cp walalabɔ examen mɔgɔ bi saba ani segin o sudanna o la wasolon walalabɔ n'o kɛra kalana mɔgɔ tan ani seegin sudanna o la ah. ni o bɔra yen baginda walalabɔ mhm. mɔgɔ tan ani naani o sudanna o walalabɔ la wasa wasa wasa ala ka wasa o dɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ bi wolonfila mhm. o de bara gbɛyɛlen sɔrɔ an bolo nin waati in na n'a bɛ fɔ a ma ko cp niveau ko lakɔli lakɔlɔsili siyaman kɔfɛ an bara gisinkaran ɲɛwalan dɔ ladan bawo an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka n ko kalan a sunkun de ma hali bi solomana y'a bila cogo min na mɔgɔw bɛ k'a kalan o cogoya de la ni hatɛ tara n'o banna ka bala ni bala ta k'o ban ka kangbɛ kun fɔlɔ ta k'o ban Mɔgɔw bɛ taga ni kalan ye o cogo de fɛ nka an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ n'a fɔra ko gbɛyɛlen bɛ i bolo f'a ka sɔrɔ i bɛ dɔɔnin dɔn dɔnni bajula ka dakun caman na o de nana kɛ sababu ye an ye ɲɛwalan dɔ ladan n'o ye programme ye o bɛ bɛn walanda bi saba ani duuru ma an bɛ ka mɔgɔw lakaran o la nin waati in na Wasa wasa wasa wasa wasara o koba kumabalu le di minnu sera k'a kɛ kalan dakun na o dɔ an bɛna tirinni dakun na n'o ye recherche ye ko min sera ka bila an fɛ sen kan an bɛna na o de dantigɛ sisan o sira fɛ ko an ye ɲinini kɛ kumaden dɔlu kan ka n ko kɔrɔfɔlan makafo n'o ye ka dɔ fara n ko dictionnaire kumaden min b'a kɔnɔ ka dɔ fara olu sira kan kumaden dama dama dɔw bɛ yen waati dɔ la a kuma tun cayara kosɛbɛ n ko donni min kɛra rfi la u mago nana jɔ kumaden dɔ la n'o ye drone tɔgɔ ye u ko ko drone tɛ se k'a fɔ an ka manden kan na o sira fɛ n ko sekoya makafo tonko kalatigiw fana ye kala ta k'a fɔ ko kan tɛ dɛsɛ foyi la kantigi de bɛ se ka dɛsɛ o sira fɛ an ye drone an ye tɔgɔ ɲini a la ka tɔgɔ da a la tɔgɔ min bɛ bɛn ni an yɛrɛ ka sunkun fari ye n'o ye sanki ye ni a y'a lakɔlɔsi sanki o ye limɔgɔba de ye ni fɛn sumama dɔ bɔra dɔrɔn min fɔlɔ bɛ na i munumunu ka taga kunnafoni dɔ fɔ tɔw ye ko nin fɛn bɛ nin yɔrɔ la o de tɔgɔ ye ko sanki o la drone fana ka baara ye o de ye an ye o tɔgɔ da o la o cogo la Ni o bɔra yen ka sɔrɔ drone angilɛkan yɛrɛ n'i y'o jate minɛ o kan ka bɛn limɔgɔba de ma tubabu b'a wele ko faux bourdon n'o ye mankan fucila ye didenba kosɛbɛ diden cɛman min bɛ kɛ ŋunu kɔnɔ didennamaralaw b'a kalama ale tɛ foyi la ye ka mankan ci nka mankanw fana bɛ ŋunu kɔnɔla lasuma de kosɛbɛ Oh, c'est le foutage là. Ah, il foutage là. Wasa wasa.
Wasa. Ala k'an wasa. N'o bɔra yen, euh, week-end mm. an ye o fana kumaden ye, an y'o euh, a da o la ko kebe, mɔgɔ minnu bɛ yan n'u ye damandaw kɛ, u b'a kalama k'a fɔ baara tɛ kɛ tuma min na damanda la, o waatiw bɛ wele ko kebelon. Week-end tɔgɔ taara k'a da o la o cogo la an bolo. Donc kebe o de y'an ka bi ye samedi kebe ye. Kosɛbɛ. Samedi week-end ye bi ye. kosɛbɛ o ye kebe ye. wasa wasa.
wasa. ala ka wasa. n'o bɔra yen ko tabure. an ye n ko kɔrɔfɔlan ma k'a fɔ o fana kumaden na. k'o wele ko kelen sigi. bawo mɔgɔ fila tɛ se sigi l'a kan ɲɔgɔn fɛ. o la ale tɔgɔ dara ko kelen sigi. o kɔfɛ se nalen kɛ android fana kumaden ma. an y'o fana dalaminɛ k'o kɛ gisi munu ye. n'a fɔra ko gisi o ye adamaden balikuyalen ye mɔgɔya ko bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ a la fɛn min bɛ yen nɔ n'a ni o bɔlen don ɲɔgɔn ma bawo androyidi filɛ ale bɛ mɔgɔya kow de kɛ o rɔ androyidi yɛrɛ ye angilɛ kumaden de min bɛ bɛn worobo ma worobo hakilima o rɔ an y'a d'a la ko gisi munu bawo adamaden dafalen bɛ ko min kɛ o hakili bɛ cogo min na ale fana bɛ se ka kow kɛ o sira fɛ wasa wasa wasa o rɔ an ye tirini min kɛ kumadenya dakun na o ye olu ye o kɛra n ko sekoya makɔfo tunko a n'a a baara ɲɔgɔn bolo o kɔfɛ eh, sɛrɛdeyali dakun n'o ye recensement ye bawo ko o ko n'a bɛ ka kɛ fo a tugɛtugɛɲa fo k'a ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn ko in bɛ cogo di fo k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn hmm. o sira fɛ an hakili sera a ma k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ n ko kɔnɔ n'u bɛ baara la fo o hakɛ de ka se ka dɔn o sira fɛ an ye sɛrɛdeyali bila sen kan ɔ o sɛrɛdeyali o la hmm. an sera komi baara o daminɛna o ma mɛn kosɛbɛ an sera kafasɛbɛla naani ma hmm. ka olu ɲininka dakun dama dama dɔw la u bɛ u bɛ ɲinini kɛ dakun min na an y'u ɲininka olu la ale ni gɛlɛya min bɛ u kan kafa sɛbɛn kɔnɔ ka olu fana ɲɛɲini o la olu ɲɛɲinini kɔfɛ mhm. an sera eh, ka karanta wɔɔrɔ mhm. ka wuli ka se karanta wɔɔrɔ la n'an y'a mɛn ko n ko bɛ kalan fan o fan ka wuli ka se olu ma k'u recenser karamɔgɔ joli b'u bolo kalanden joli de b'u bolo ani u bɛ kalan kɛ ɲɛwalan jumɛn de la sa an hakiliw bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogoya min na o la an sera karanta wɔɔrɔ ma nin waati in na k'o baaraw kɛ o kunnafoniw bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo o kɔfɛ ko n ko kelen kelen n ko bɛ tɛmɛna kunnafoni sira fɛ o la an ye hakili jagabɔ kɛ ko k'o fana ko ɲɛɲini k'o bila bawo ninnu ye kunnafoniw de mɔgɔw mago bɛ se ka jɔ min na o la n ko kelen kelen ko sira fɛ kuma bon na n'o ye arajoso ye bamakɔ ni a lamini na sisan n ko bɛ émission bɛ kɛ arajo tan ani saba de la sisan n'o bɔra yen jakan a bɛ fɔ min ma ko tele bamakɔ kɔnɔ yan sisan o bɛ kɛ jakan wɔɔrɔ de la n'o ye teleso wɔɔrɔ ye n'o bɔra yen dalaminɛli dakun n'o ye traduction ye an b'o fana kɛ o la an ye dalaminɛli caman kɛ o dakun filɛ nin ko n ko gelengelen fɔlɔ min bɔra ni a kunnakali kɛra Ni a denkunli kɛra deux mille douze deux mille seize kosɛbɛ n hakili bɔra o yɔrɔ kɔ deux mille seize o la n ko gelengelen o la kumaden min ka kan ka labaara n ko gelengelen kɔnɔ n'o ye telefɔni kɔnɔna ye olu cira ka bɔ ameriki ka na di an ma o la an y' o kumaden ninnu an y' o dala minɛ wa o baaraw kɛra fɔ k' o gelengelen bɔ k' u bila suguw la ka ban n'i ye a gelengelen san a kɔnɔ kumaden bɛɛ ye n ko ye téléphone an y'o baaraw kɛ ni o bɔra yen hali bi dalaminɛli kelen o dakun na faso tɛ fɔ kotigida n'o ye ministre de réconciliation ye ɔ baara min tun kalifara u la k'u ka jamanadenw tɛ fɔ u y'o kumakan olu fana di an ma k'an k'olu dala minɛ an sera k'o dala minɛ an ka fasokan naani na O baara kɛra an bolo ni bɔ kɛra yen an sɔrɔda manden jinɛ lakaranni ɲɛwala o dala minɛli dɔ laginɛ programme u ka kalan bɛ kɛ ni programme min ye u y' o dala minɛ k'o ban laginɛ nin waati in na an sɔrɔla o fana dala minɛli la o rɔ o tɛmɛnen kɔfɛ kɔrɔ ɲɛfɔ n'o ye lexique ye o kumaden mhm. dugumasɛbɛ sira fɛ an ka dugumasɛbɛla ale yɛrɛ bɛ yan mhm. n'o ye baginda fabu kamara manden mali dugumasɛbɛ n'o ye bamakɔ zografi ye mali zografi afiriki zografi o kafa o tɛna to n ko mɔgɔw kunfa na bilen bawo olu bɛ sira la ka na o dɔ an ye lɛkisiki dɔ dilan o la mhm. o bɛnna kumaden kɛmɛ fila ani kumaden bi duuru ani duuru ma wasa wasa o ye dugumasɛbɛ dakun dɔrɔn o kumaden bɛɛ bɛ dugumasɛbɛ de ɲɛfɔ ni o bɔra yen an ye kumaden kɛmɛ segin dalaminɛ an ka kunnafonidilaw kama bawo mhm. olu de bɛ kuma la don o don n'olu tora ka fili kumaden na dɔrɔn i b'a ye jamanadenw bɛ tugu u de kɔ o dɔ an ye kumaden kɛmɛ segin dakun bɔnen ɲɔgɔnmaw la nimerikiko sira fɛ bɛrɛbɛrɛli sira fɛ ani dakun caman an ye kumaden kɛmɛ segin dalaminɛ o la ni ala sɔnna an bɛna o dɔsɛrɛ di u ma n'u bɛ kunnafoniw di u ka to k'o kumaden ninnu la bawo u ka kumaden fɔta ninnu fanba mhm. fili bɛ kɛ o la k'a fɔ demokarasi ma ko bɛɛjɛfanga bɛɛjɛfanga tɛ nka bɛɛya de don k'a fɔ nations unies ma ko diɲɛ lamini tɔnba diɲɛ lamini tɔnba tɛ manton nadɛnɛn sinfonyali de don

o fɔbɛ ale ye kalolaka de ye min bɛ bɔ kalo o kalo siɲɛ kelen k'a bɛn ni an se ye hmm. o fɛrɛtɛ duuru bɛ sugu la nin waati in na wasa wasa n'o ye cinq numéro o bɛ sugu la nin waati in na n'o bɔra yen ɔ an bara se eh, somisɛn kɔnɔntɔn mhm. an sera olu kɔnɔ ka n ko ɲɛfɔliw k'u ye bawo tuma dɔw la mhm. eh, n ko ko ka di e ye nka E b'a fɔ mɔgɔ min ye k'u ka n ko kalan olu tigɛ e dankun o kosɔn tuma caman somisɛnw mɔgɔw bɛ ci bila an ma k'an ka na n ko ɲɛfɔ u ka dugumɔgɔw ye o la an sera dugu kɔnɔntɔ la bamakɔ n'a lamini na o dɔ bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan sa an sera ka gara kɛ n'o ye kɔnfiransi ye an sera k'o kɛ karan karanta wolon wolonwula la n ko ko ɲɛfɔ olu ye n'o bɔra yen kafako dakun n'i y'a mɛn n ko bi kafa de don bawo mɔgɔw mana fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan bɛ kɛ ko dɔ de da la n ko kuma a taga ni ka segin a bɛɛ lajɛlen bɛ boli kafako de nɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan kafa segin bannen b'an bolo ka ban telebaw kɔnɔ minnu ma labɔ k'u bila sugu la k'a sababu kɛ musaka ko ye kosɛbɛ ayiwa n'Ala sɔnna a bɛ bɛn a ma ni o bɔra yen o kafa ninnu o kafa dɔ ye manden mali duguma sɛbɛn mhm. la géographie de bamako eh, du mali o kafa o bannen b'an bolo ka ban n'o bɔra yen duguma sɛbɛn baju kafaba o fana initiation générale en géographie o kafa mhm. o fana bannen b'an bolo ka ban n'o bɔra yen kafa kunbaba gɛrɛ bannen b'an bolo mɔgɔ dɔwɛrɛnkɛli anatomie Générale de l'homme o fana kafa o bannen don an bolo, wasa wasa, an ka dɔkitɔrikɛ yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan, ɔhɔ, Mamadu Cɛbilen Keyita a bɛ to yan nɔ, donc k'a ye dɔ sɔrɔ ten, o la kafa ninnu i b'a ye a bɛɛ lajɛlen bɛ lɔnko de dakun na, kosɛbɛ, a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ ko nko ye dɔfɔ ɲɛfɔ dɔrɔn ye, ayi, ani diinɛ ɲɛfɔ, unhun, nko a fanga donnen don lɔnko ma bi kosɛbɛ, siga t'a la, o de kosɔn an y'a sɛbɛn ko nko lɔnkoyali tele, o ye tiɲɛ ye. o de filɛ an kɔfɛ nin ye kosɛbɛ kosɛbɛ o kafa ninnu fana la nko sɛbɛnni min filɛ ɛɛ eh, ɛɛ eh, bɔgɔda kan kosɛbɛ
o rɔ ko mɔgɔ dɔwɛrɛnkɛ kafaba o fana bɔra ka ban o fana eh, b'an bolo mhm. o bannen don ka ban olu ma bila sugu la fɔlɔ ni o bɔra yen dugunsan ni dɔko bajulaka Physique et chimie o kafa fana dalaminɛlen bannen b'an bolo ka ban wa olu bɛɛ si ma se ka girindi fɔlɔ k'u bila sugu la n'o bɔra yen karanbon duurunan eh, damalɔn o kafa o fana bannen don an bolo hmm. n'o bɔra yen karanbon fɔlɔ o damalɔn kafa o fana bannen don an bolo hmm. wa u ma bɔ k'u bila sugu la fɔlɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n'o bɔra yen kɔrɔsili bajulaka n'o ye science d'observation uh-huh. o kafa misɛnnin dɔw bɔra k'olu bila sugu la mm-hmm. nka dɔw ma se ka bɔ k'u bila sugu la fɔlɔ a dɔw yɛrɛ an kɛlen don ka o dɔ bila an ka lajalifɛnw na uh-huh. mɔgɔ minnu sudanna walalabɔw la uh-huh. k'a bila olu kun u k'a dɔn k'a fɔ ko nko ko a bɛ dakun bɛɛ de

O bɛ ka mɔgɔw ni mɔgɔ min ye kafa sɛbɛn o tɛgɛ la n'u ma se k'a teleba la sɛbɛn olu bɛ n'a di nko bolomadɛmɛ sɛbɛnni da ma a bɛ o sɛbɛn olu ye o rɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan an sera ka kafa an sera ka kafa duuru k'o sɛbɛn n'i ka kafa di nko bolomadɛmɛ sɛbɛnni da ma i k'i hakililatigɛ k'a fɔ k'a ɲumarɛnnaka k'o tɛna ye mɔgɔw bolo fewu bon n'o tora ka ye kafa yɛrɛ tɛ san sugu la o se sa ko dakun minnu seda k'a kɛ o de tun ye nin ye k'o lase jama ma ko jɔn ye jama bɛɛ lajɛlen ma